Bi ye sibiridon ye fevriye kalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na Ameriki jamana ye a ka eh, ɲanginiw wuli ka bɔ eh, maa saba kan anw fɛ yan nɔ o maa saba minnu ni olu eh, tun ɲanginen don Ameriki jamana fɛ o ye an ka eh, finitigilaka maa mafalenba eh, saba ye a fɔlɔfɔlɔ o ye awa General Sadio Kamara ye ani e buwa jara fo ka taga se amadu bagayogo ma ninnu tun ɲanginen don ameriki jamana fɛ nka an bɛ don min na i ko bi ameriki jamana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ɲangini wulila ka bɔ u kan kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye kulikoro ale kiirisoba ye awa ko binkannikɛla dɔw taara bin nin yɔrɔ kofɔlen in kan awa ka se ka minɛn bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na a kɛra fevriye kalo tile mugan ni wɔɔrɔ sufɛla fɛ ka taga dugujɛ jumadon na fevriye kalo tile mugan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa nin kɔni jirala k'a fɔ nin ye binkannikɛla dɔw de ye ɔ ko min ye baarakɛminɛnw ye i n'a fɔ subahana mansinw olu dɔw tara ka taa ni u ye kunnafoniyaw b'a yira cogoya min na Mali minisiri min ɲɛsinnen bɛ min ye eh, sigida lakanani ma ani sigida tɔpɔtɔli ma n'o ye madamu dunbiya mariyamu tangara ye jumadon fevriye kalo tile mugan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ale tun bɛ eh, baara dɔw eh, ɲɛma ale tun bɛ baara dɔw ɲɛma awa min ye bolonɔbila sɛbɛn ye bolonɔbila sɛbɛn min ni bɛnkan fana don ka yira k'a fɔ min bɛ ayiwa wagati yɛlɛma ko kan a bɛ tali kɛ o de kan Awa min ye eh, dugukolo yɛrɛ ye a bɛ se ka fanga sɔrɔ ni waati yɛlɛma bɛ se ka awa eh, kuntagalajan sɔrɔ cogoya min na k'a sɔrɔ a ma eh, dadigi kɛ mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ san 2026 ka taga bila san 2035 natɔ in na. An ka ɲɔgɔn lajɛrɛsoba min bɛ yen ni o ye Centre International de Conférence de Bamako ye ale ye lajɛrɛ dɔw bisimila jumadon février kalo tile mugan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ni sigikafɔ min filɛ nin ye a bɛ tali kɛ an ka seko ni dɔnko ani ani ɲɛnajɛba minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye fɛsitivali ye o n'a ɲɔgɔnnaw ɔ olu bɛ se ka dada ɲɔgɔn kan cogoya min na ani baaraw bɛ se ka da ɲɔgɔn kan cogoya min na ka mako don min ye o kow la an ka jamana kɔnɔna na awa baara ninnu kɛra o de hukumu kɔnɔna na Nin wagati in na an b'an kun da an ka jamana kɔkan kibaruyaw la. Kɔngo jamana kan a jirala k'a fɔ u ka ntolatan ɲɛmɔgɔya soba n'o ye e Federation Congolaise de Football ye a forobalakalatigi ni o ye Secretaire General ye ani maa min b'u ka nafolokow bɛɛ lajɛlen e ɲɛma Directeur e Financier ko ninnu kɔni tigɛ tara fo u ka so ka a sababuya kɛ ko awa u taara ye u ka so k'a sɔrɔ min ye dolari wari miliyɔn kelen o ɲɔgɔnna o de yera u bolo u ka so min dira diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ntolatan ɲɛnabɔ kulu fɛ n'o ye fifa ye ɔ a na kɛ u tɛgɛ sera nin nafolo kofɔlen ma Gabɔn jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Ali Bongo Ondimba ye ni wagati in na ale kɔni kɛlen tɛ ka sira sɔrɔ fiyewu min ye faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba n'o ye pari ye ka a sababu kɛ ko min ye bugunnatigɛ sɛbɛn walima taama sɛbɛn ni dɔw b'a dɔn visa la Awa o kɔni balilen don ka di a ma sabu ko visa sɔrɔli Ali Bongo Ondimba eh, bolo bi o kɛlen bɛ baara ye. Ɔ awa a kɔni sigilen bɛ ka eh, taasira dɔw de kɔnɔ walasa a ka se k'a ka kow bila sen kelen kan. Ɔ min ye nin bugunnatigɛ sɛbɛn in ye o bɛ se ka di a ma cogoya min na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni banniko kibaruya dɔ ye. Jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Ala ka wele sera an ka maaba dɔnnen dɔ ma, n'o tun ye animatɛriba ye, n'a tɔgɔ ye ko Bɔnkana Mayiga. A jirala k'a fɔ ale kɔni fatura bi sibiridon fevriye kalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ sɛnkɛri di matɛn wagatiw la. A kɛra yɔrɔ min na, o de ye kiliniki pasitɛri ye. Kunnafoni ninnu bɔra ale yɛrɛ somaaw yɔrɔ an bɛ duwa kɛ ala ka a ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ne de bɛ dan sigi bi an bɛ duwa kɛ ala k'a ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la